Iontach deas é a bhuachan, ceart go leor, mar dár ndóigh bhuaigh an clár anuiridh é chomh maith. Anuiridh an chéad bhliain go raibh rannóg ar leith ann le h-aghaidh na stáisiúin pobail, so níorbh fhios ag éinne cad a bheadh ag tarlú nó cad a bheadh i ndán dúinn. So bhí sé iontach ar fad anuiridh agus dar ndóigh tá's ag gach éinne cad iad na dúshláin a bhí romhainn i mbliana. So dáiríre ní raibh mé ag súil leis i mbliana ainneoin go raibh orainn rudaí nua a thriail agus go mb'fhéidir gur sheas sé sin dúinn ach bhí na deacrachtaí céanna ag gach éinne. So yeah, bhíomar iontach sásta é á dhá bhliain as a chéile um, agus d'éirigh liom teagmháil a dhéanamh le roinnt de na stáisiún eile just le agallamh a chur orthu siúd féachann cad a bhí ar siúl. Yeah, bímid ag díriú ar scéalta áitiúla ach bímid, bímid ag déanamh níos mó ná sin. Is dócha, chun na hagallaimh go léir atá déanta againn a chur i dtrí catagóir, déarfainn, cinnte scéalta áitiúla atá ag tarlú tré mheán na Gaeilge mar tá trí Gaelscoil, trí bhunscoil lán-Ghaeilge agus gabh mo leithscéal agus pobalscoil lán-Ghaeilge sa dúthaigh ina bhfuil muid ag craoladh. agus tá sé iontach deas ardán a thabhairt dóibh siúd scéalta na bpáistí, scéalta na scoile, scéalta imeachtaí scoile, rudaí atá ar siúl ag tuistí, tuismitheoirí agus a leithéid sin a chur amach ansan. Agus dár ndóigh, ciallaíonn sé sin freisin go mb'fhéidir go bhfuil pobal éisteoirí againn atá ina bhfoghlaimeoirí Gaeilge seachas líofa le Gaeilge cheana féin so caithfimid é sin a choimeád ar ár n-intinn. Chomh maith leis sin clúdaímid scéalta mar gheall ar an Ghaeilge ó imeachtaí atá ar siúl go náisiúnta nó b'fhéidir sa mhórchathair, ceolchoirmeacha, feachtais difriúla, imeachtaí cosúil le Comhrá 20 atá ar siúl le gairid. So coinnímid, is dócha, pobal na Gaeilge nach pobal lán eolach ar an, ar cad tá ar siúl i nGaeilge ar an eolas mar gheall ar rudaí gur féidir leo éirí gafa leo. Agus an tríú rud ná rudaí atá ag tarlúint sa gceantar nach bhfuil puinn baint acu le Gaeilge ach atá suimiúil do phobal na háite agus tá seanfhocal ann a deireann gur fánach an áit a bhfaighfeá gliomach so cuireann sé an-áthas orm agus ríméad orm nuair a thagaim trasna ar dhuine le Gaeilge nach mbíonn deis acu b'fhéidir an Ghaeilge sin a úsáid i gcónaí toisc nach bhfuil siad bainteach le earnáil na Gaeilge ach b'fhéidir go bhfuil siad bainteach le rudaí áitiúla ar nós Tidy Towns. Tá nasc iontach láidir déanta againn leis an leabharlann áitiúil. Bíonn go leor leor rudaí ar siúl acu, ní i nGaeilge amháin, i nGaeilge dar ndóigh, ach cuireann siad an pobal ar an eolas mar gheall ar cad tá ar siúl go ginearálta, bíodh sé go fíorúil na laethanta seo nó go fírinneach nuair atá siad oscailte. So bíonn, bíonn cineál trí sruth ann, yeah, bíonn. Bhuel, is mise an láithreoir agus tá sé cineál mar pholasaí sa stáisiún, más féidir in aon chor é, go mbeadh comhláithreoir i gceist agus laghdaíonn sé sin an t-ualach, is dócha, ar gach éinne, bíonn dhá chloigeann i gcónaí níos fearr ná ceann amháin. Ach níl an oiread sin Gaeilgeoirí timpeall na háite le am saor ar a lámha nó atá sásta, b'fhéidir, an. an commitment sin a thabhairt. Tá, tá sé, tá sé dian duine a tharrac isteach faraor ach is rud é atá, a bhí mar rún agam ag tús na bliana agus anuiridh nuair a fuair muid an duais a bhí mé a rá bhuel sin rud amháin a bheidh difriúil mar gheall ar an gclár seo an bhliain seo chugainn agus ansan tháinig Covid thiar i mí Márta agus ní, ní, so ní hé seo an bhliain chuige sin dar ndóigh mar Bhí sé sách deacair an seó a cimeád ar an mbóthar agus a fhios agam cad, cad a bhí uaim, cad a bhí uatha agus mar sin de. Dá mbeadh ort duine éigin a thabhairt isteach agus na, na, an frustrachas go léir a bhaineann le rud a dhéanamh ar líne agus an, an, an éiginnteacht agus mar sin de so ní hé sin an t-am. An stáisiún a haon an-dearfach ar fad agus tá ana-shim acu i cad a bhíonn ar siúl agam. Tá clár laethúil an-chosúil leis an chlár seo agamsa, clár, irischlár, clár mar gheall ar imeachtaí áitiúla agus tá ana-nasc agam le foireann an chláir sin. Mar sin má tá, faigheann siadsan an t-eolas isteach sa stáisiún, tagann na preasráitisí agus chuile shórt isteach. So má tá aon rud mór ar siúl sa gceantar ardaíonn siad an cheist ar mo shon, bhfuil éinne sa ghrúpa, le Gaeilge a bheadh sásta labhairt le Gráinne ar an gclár eile agus is féidir you know an dara pobal a chur ar an eolas. So tá an nasc sin agam agus cothaím é agus dar ndóigh amantaí tagaimse trasna ar dhaoine ehm le le Gaeilge ag plé cúrsaí nach mbaineann le Gaeilge a bheadh lán sásta an scéal a dhéanamh trí Bhéarla i gcomhair caithfimíd a admháil b'fhéidir lucht éisteachta i bhfad níos leithne so treoraím aíonna a thagann ar mo chlár chucu siúd freisin nuair a cheapaim go mbeadh sé feiliúnach agus dar ndóigh ní fhéadfainn ní fhéadfainn gan moladh go hard na spéire a thabhairt don tacaíocht teicniúil atá agam. Now tá méid áirithe traenála faighte agam agus bhí mé nách mór neamhspleách sa stiúideo agus ansan bhí muid as an stiúideo so bhí orm foghlaim conas zoom a dhéanamh, conas rudaí a thaifead, conas rudaí a shábháil ach níl na scileanna eagarthóireachta agam go fóill. Tá an suite ar mo laptop níl mé in ann puínn a dhéanamh leis so just cuirim na píosaí ar aghaidh na hagallaimh, na píosaí ceoil agus na píosaí atá ráite agam féin, cineál na rudaí a cheanglaíonn iad. Cuirim an liosta ar aghaidh go dtí Keith Bannister agus déanann seisean draíocht leis agus má tá traic le bualadh bos ag an deireadh gearrann sé amach é sin. Má tá cúpla second, mar is eol duit le Zoom amantaí, tagann nóiméad reoite agus b'fhéidir go mbeadh orm an nóta a thógaint de cathain a tharla sé. Cuirim nótaí cruinn chuige agus gearrann sé amach é. Agus sin rud atá deacair, tógann sé am agus níl Gaeilge ag an duine sin, ná an duine roimhe sin, Aaron a bhí á dhéanamh dom. Fíordheacair eagarthóireacht a dhéanamh ar lá maith ach má tá tú á dhéanamh i dteanga eile níl fhios agat cén áit go cruinn chun an chun an gearradh a dhéanamh ach tá tá siad in ann mo suas síos agus mo ghuth agus an modulation sin a léamh so yeah tá an-chabhair ar fad uathu siúd. Ní fhéadfainn é a dhéanamh gan iad. Ó, láithreoir atá mar laoch. Hmm. Now, thit mé isteach anseo trí thimpiste caithfidh mé a rá mar bhí clár cosúil leis seo cúpla bliain ó shin ar an stáisiún agus bhíodh daoine eile ag gabháilt dó agus bhínn ag cuidiú nuair a d'fhéadfainn ach bhí mé ag obair go lánaimseartha ag an am mar phríomhoide ar an, ceann de na Gaelscoileanna áitiúla, Scoil Oilibhéir. So, thit mé isteach ansin, tarraingíodh isteach mé diaidh ar ndiaidh agus ansan dár ndóigh bhí mé éirithe as agus bhí mé cineál i mo sitting duck. Ach siar, siar fadó ó thaobh, ní glaofaidh mé laoch air, is laoch i mo shaol é ar go leor bhoinn eile, ach an duine b'fhéidir a tharraing isteach i Raidió, chéad lá riamh mé ná fear darb ainm PJ Mac Gabhann, cara liom tríd Glór na nGael, bhí a chuid páistí ag freastal ar an scoil, cara liom is ea é, ach ag an am bhí Raidió na, ní raibh Raidió na Life ann, bhí Anna Livia ann agus bhí cláracha Gaeilge ar Anna Livia agus bhí siad ag iarraidh Gaeilgeoirí ó cúinní difriúla de Bhleá Cliath ionas go mbeadh an tíreolaíocht clúdaithe. So bhí seisean bainteach leis sin agus tharraing sé isteach mé chun beagán a dhéanamh. Now bhí mo chuid gasúróg ag an am agus bhí cúram na scoile orm. So rinne mé beagán leis sin agus ansan i ndiaidh sin bunaíodh ehm Raidió na Life agus rinne mé beagán leis sin freisin. Clár faisnéise a bhí ann. Bhí mé ag obair le Joe Reddington agus chuaigh seisean ar aghaidh go dtí rudaí i bhfad níos fearr. Ehm so is dócha gur féidir liom más laoch nó más féidir liom an locht a chur air Is PJ Mac Gabhann a tharraing isteach i cúrsaí raidió mé an chéad lá riamh. Bainim an-thaitneamh as. Actually, tá cara liom, chun filleadh ar cheist na nduaiseanna, tá cara liom agus aoi an-rialta ar an seó, Colm Ó Foghlú, agus deireann sé, Gráinne, níl aon iontas orm gur bhuaigh tú é, is duais é le haghaidh caint. Cé eile a bhuafadh é? So, yeah, aon rud a bhfuil caint bainteach leis, is dócha nach féidir mé stop. So feileann raidió dhom. Seo ceann nár smaoinigh mé riamh air caithfidh mé a rá, mar bím i gcónaí ag cineál ag maireachtáil ó sheachtain go seachtain. Now roimh Aon Scéal bhí clár irise ar feadh dhá bhliain agam dárb ainm Ag Caint le Gráinne, ar ais go dtí an téama céanna arís, agus an clár sin ní raibh ach, aoi amháin in aghaidh na seachtaine. So bhí sé cineál ar nós Desert Island Discs agus Getting to Know You and This is Your Life, cineál ar fad fite fuaite ina chéile. So labhramar mar gheall ar daoine áitiúla go raibh aithne ag an pobal orthu so chun aithne níos fearr a chur nó daoine figiúirí náisiúnta b'fhéidir bainteach le Gaeilge. Um, so bhí meascán de áitiúil agus níos leithne. Don chuid is mó daoine go raibh aithne agam orthu so labhramar mar gheall ar saol agus saothar agus nuair a bhí daoine eh, ón saol poiblí b'fhéidir ar an gclár agam labhramar mar gheall ar na rudaí na gnéithe don duine sin nách mbeadh ar eolas go go coitianta so um, uh, eh, thaitin sé sin liom agus agus mu uh, eh, so D'éirigh liom agus an clár sin ar siúl agam, d'éirigh liom an bualadh leis agus agallamh a chur ar na daoine sin a bheadh ar mo wish list. Mícheál Ó Muircheartaigh b'fhéidir an duine is cáiliúla a rinne agallamh liom mar dar ndóigh tháinig a chuid páistí go dtí Scoil Oilibhéir freisin so cara saoil is ea Mícheál. Bhunaigh sé Scoil Oilibhéir, bhí sé mar chathaoirleach agam, ar an mBord Bainistíochta. Bhunaigh sé an scoil, bhí sé mar cathaoirleach agus mar a deirim cara saoil agus an-charactar agus cuma cé mhéid uair a labhrann éinne le Mícheál tiocfaidh blúire beag éigin amach faoi i gcónaí mar níl aon ganntanas scéalta air siúd. Agus maidir le topaic is dócha éiríonn liom go leor leor rudaí a chlúdach. Tá an clár seo iontach maith. Déanaim beagáinín oibre ó am go chéile le Raidió na Gaeltachta so ligeann siad dom bheith ag léamh na páipéir réigiúnda agus bheith ag clúdach rudaí ar na meáin so Dá bharr sin, féachaim ar níos mó teilifíse agus éistim le níos mó podchraoltaí ná mar a ná mar a dhéanfainn murach an cúram sin. So, sin doras pearsanta, b'fhéidir, eile atá oscailte ag Raidió dom. Ní an clár seo agus ach, ach d'oscail an clár seo an doras sin dom mar is cuimhin liom agallamh a chur ar Dhónall Ó Maolfabhail. Déanann seisean. scannáin agus documentaries a leithéid sin tá comhlacht Scun Scan aige iarscoláire eile liom is ea é so bhí seisean mar aoi agam lá amháin agus ar mo chlár agus go gairid ina dhiaidh sin is dócha go raibh duine eicínt tinn ar ar fhoireann Tús Áite nó Cormac ag a cúig mar a bhí air ag an am agus bhíodar i bponc ag an nóiméad deireanach go Mír na, Mír na, ní Mír na Meáin, Mír na, na bPáipéar Réigiúnda agus d'iarr sé orm an bhféadfainn tabhairt faoi agus bheith réidh i gcomhair a ceathair a chlog an lá sin so bhí speed reading agus speed foghlaim ar siúl agam an lá sin so a bhuíochas do aoi amháin a bhí ar mo chlár fuair mé an deis beagáinín oibre a dhéanamh ar le Raidió na Gaeltachta rud a d'oscail go leor leor doirse d'aíonna eile féidireachtaí eile agus agus cairde nua agus agus dúshlán nua agus yeah sure sin cad chuige retirement. Comhairle do dhuine óg, em bain triail as agus is dócha go bhfuil Raidió na Life iontach iontach ag mealladh isteach daoine óga em sin rud a theip orm a dhéanamh agus ba bhreá liom é em tá muid an-ghar do Choláiste Tríú Leibhéal anseo i mBaile Bhlainséir ach níl Níl clár Gaeilge ann. Níl rannóg Gaeilge ann, ba chirte dhom a rá. I gcoitinne le daoine, le aíonna a mbím ag iarraidh orthu teacht ar an raidió, iarrann siad orm, cuid acu bíonn orm iad a mhealladh le teacht mar tá daoine ann, maidir le Gaeilge agus feicim nach bhfuil aon, aon féinmhuinín acu. Deireann siad Ó níl mé sách maith aige sin, níl mo chuid Gaeilge sách maith, ní fhéadfainn é sin a dhéanamh, dhéanfainn praiseach de agus bím ar buile leo agus bím a' rá Ó yeah tá tú pure useless, sin an fáth gur iarr mé ort bheith ar mo chlár mar is breá liom daoine atá pure useless ar an gclár. So bím ar buile le daoine mar gheall ar an easpa muiníne sin agus fuair mé an rud freisin i measc na dtuismitheoirí sa scoil nuair a bhí mé, nuair a bhí mé ansin go bhfuil daoine, Tá muid ró-mhaith dár gcur féin síos agus b'fhéidir go bhfuil sé sin, níl 'fhios a'm an easpa ama é nó pé rud leis na daoine óga ach cinnte is rud é a chaithfidh mé tabhairt faoi níos mó mar le trí Gaelscoil sa gceantar agus Gaelcholáiste anois agus ceann eile, Coláiste Mhuire, cúpla míle síos bóthar uaim, is dócha go bhfuil an t-uafás daoine óga atá ag imí tríd an earnáil Ghaelscolaíochta. Agus b'fhéidir gur féidir liom dul amach ag ag iascaireacht agur printíseacht nó go, mar, creid ionat fhéin, bain triail as, cad é an rud is measa gur féidir tarlú? Ní, ní oibreoidh sé agus mura n-oibríonn, ceacht foghlamtha, déan arís é, déan níos fearr é, déan arís é, déan slí eile é. So, bain triail as, cén, cén dochar? Agus ar drochlá abair leat fhéin, b'fhéidir nách bhfuil éinne ag éisteacht? Agus abair é sin leat fhéin nuair atá tú neirbhíseach, b'fhéidir nach bhfuil éinne ag éisteacht, dar ndóigh. Ba bhreá linn go mbeadh an t-uafás daoine ag éisteacht, so cuirigí ag éisteacht le 92.5 Phoenix FM ach go háirithe má tá tú i gceantar Bhleá Cliath 15 agus níos le hé nam mar tá an signal sách láidir anseo.